nke e chiri na zere achọrọ m ka ị gbaa mbọ na-etinye nkụzi m n'ọrụ na-eche echiche n'ihe ọbụla nke m na-ekwu na nkụzi m bụ ka ị kwenye n'onwe gị maka ihe na-eme n'etiti anyị niile maka na ihe na-emezi n'ụwa o nwezi onye na-achọ ọdịmma ibe ya ka ị mara na ihe ọbụla ndị pastọ maọbụ ndị dibịa maọbụ eze nwanyị onye ọbụla na-agwa gị gị mee chee eche banyere ya echena ya enu enu cheba ya echeba maka na ụbọchị taa nwunye gị asị gị maọbụ ị bụrụ nwaanyị ị sị di gị ka i jee na pastọs na ọ ga-ekpere gị ekpere ọzọ sị ka ọ rịa gị enu na mmụọ nsọ dị ya n'ime ga-eme i wee dụrụ ime mana ọhụ ya gwara unu wee suru na na baịbụl ha gwara ha na chukwu kere ha n'oyi kere onye ọbụla n'oyiyi ya ka ihe mee na ị ga-ekwenyenwuru onwe gị ma ọ bụ ndị a na-ele ọgwụ online a sị weta thousands weta nke a na i mee nke a na ọ ga-adịrị gị na mma mgbe ụfọdụ ọgwụkwa na ihe a na-aṅụkọwa a na-egokọwa bụ nsogbu anyị mgbe ụfọdụ jụkwuru onye onwe gị ajụjụ chee echiche banyere ndụ i bi ma ọ bụ ebe i chere iru mara ebe ị ga-ebido ka ị ghara ị na-esere ihe niile enu enu o nwe mgbe mgbe m na-agbagharị ụmụ ihe ndị a niile ama nakwa na-eji na ụmụnne m na-akpọkọ m a sị m ee ka na onye a na onye a mee nke a na onye a mee nke na ma ma ama m na ogbugbu ka ha na-egbu m asị m na onye a dị good na ọ na-eme nke bikos na mbụ right from time adị m alaik ị na-eje ka pastọ sị na ọ na-afụ m nke a ma ọ na ọ na-afụ nke a ma ọ bụ ka o merụ m nke a adị m alaik ka onye a merụ m ma ọ bụ onye a merụ m ma a bịa na-afọsụ m nọ- nọ ihe a mere na ihe ada-agara m mụ mebe ihe a ebe m na-achọ ka m kwenye ee na oge chukwu ka mma o nwere ike onwezi oge ahụ na-agbazi mbọ agasị m na ihe m na-eme m chee na onye a ga-enyere m aka ihe ahụ aga ọsọ m na-eme na nwanne ma onye nke ha nyere mụ dịmanụ m gwara unu m- m mechaa chọpụta ihe ihe niile ọ na-eme m m wee gwara na ihe ọ na-eme o wee sị m na ọ ga- na ọ ga-eme m ka m- na m na-eje nga nche na ihe ọmụmụ ekwu ọ sị na m gwa onye ọbụla na m kwuo okwu so ị mago na onye mee ife ọjọọ ọ ma nọkọtanwu ọ na-agbagharịzi ọ na-agwọ ihe niile ọ na-agwọ na-esendịrị m m kpọkwa ya sị nwere ihe m merụ gị nwere ihe m merụ gị na m sị na m achọghịzị aka m ji agwa unu dibịa ndị ajọ dibịa ma ọ pastọ nke ọ bụla o megide mgbe ihe ọ ga-eme mgbe ihe ọ na-eme ga-eleak mgbe ahụ ụzọ ihe ọ na-achọ ka ọ ga-esi wee gbu gị ka ọ ga-esi wee mmina gị ka ị ghara ka ị ghara ime expose nwoke sị na ọ wụ na m gwa ndị mmadụ onye ọ wụ na-anụ ha anya ya na o mee m nke o gbuo m na m makwa na ọ ya egbu m m achallengikwana ya m sị na m achallenge gị amago m onye ị wụkwa mmadụ ka na-ete m sị na na ihe ị na-eme ma nke ọ sị m were fanta tii na mmiri wee saa ahụ nna ọ bụrụ na ọ bụrọ chi m ihe m kara ikwu that day maka abịa adị m aghọtazị nwoke ọ ga-abụ m kpọọ na fon before nwoke asaa m okwu ọ na-eme na ọ dị busy ma mgbe ihe niile m chọpụtara ihe niile ọ na-eme nwoke a na-akpọzi m every 5 minutes every 5 minutes mee nke mee nke m sị ọga na since m ji mata gị na i sirọkwa otu a asa m okwu oke ezi ọ sị na o nwere time m maka na ọ fụgo na ihe arụ a niile ọ na-arụ na-achọ ikpube ọ nke a ka m meziri ọ sị m were fanta m were fanta na shuga tii na mmiri wee saa ahụ ka m wezie fanta na shuga tii na mmiri mmiri ka m kwasa n'ahụ ama m ebu n'ime elu n'ebe m na-asa ahụ tụọ m n'ala nna m gbafuo m gbafu ọsọ ngwa bịa ọ na-agbagharị that day throughout that day for that week nwoke na-akpọ m nwoke a na-akpọfu m na fon onye a m kpọọ ya fon ọ na-ekwu ekwu ike kọrọ m na-akpọzi m nwanne m nwaanyị nekwa ama na ya na nwanne m nwaanyị ọ bụ nwanne m nwaanyị sị na ọ maghị onye ọ ma na ha na-abụ ha na-abụrụ ọyị na Facebook na-akpa nwee kọ na- ma nwa ma ọ sị na ya na nwanne m nwoke na- na-aba mba na a na-anụ ama na nwanne ya na- na-arụkọ ka m ghara ka m ghara ịfụ maka na ọ ma na na m achọpụtaghị ihe nwanne m nwoke na-eme ọ bịa mee ka m fụta na ya na nwanne m nwoke na-ese okwu ka o nwee ike wee na-enweta infọmeshọn through mụwa na-esizi n'aka nwanne m nwaanyị wee na-enweta infọmeshọn nke nwanne m nwaanyị mechaa ọ sị m na m kwuo okwu na o gbuo m onye mụ na ya jesiri ka unu mara na ife ọbụla a na-asị gị mee ma onye a mee chee echiche banyere ya maka na ụfọdụ abụrọ maka ọdịna mma gị even na nkụzi nke m na-akụziri gị chee echiche banyere ya onye ọbụla gwa gị mee ihe dị otu ọ bụ nwanne gị ọ bụ ọyị gị chee eche banyere ya iche ụgwọ na two days nye onwe gị chetuo echiche a na maka ndị ndị pastọ ndị eze nwaanyị ndị dibịa ndị a na-eme na afụ gị n'anya na-agwa gị mee nke a mee nke a ma ọ bụ onye ọbụla na-achọtara gị pastọ na-achọtara gị dibịa tụọ ndị ahụ egwu na ọ bụ maka ọdịna mma gị onye ọbụla sị na dibịa nke a na-arụ ọrụ gị jekwuru ya na pastọ nke a na-arụ ọrụ na gbara ndị ahụ ọsọ mụwa adị m eje na ọ mụ jee nke a jee nke a na ụmụnne m bido na-afọsụ m mụ jee nke a na ọ maka ọdịmma anyị na famili adịghị mma ama m na ọ mụwa ka ha na-akpa a na-akpa nkata ka ha gbuo kedu ihe m mere onwerọ nkụzi m taa bụ ka ife ọbụla mmadụ gwara gị ife ọbụla ị na-anụ chee echiche banyere bifo ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme maka na ụfọdụ abụrọ maka ọdịnamma gị 99% abụrọ maka ọdịnamma gị na ọnwụ ka a na-achọ ka a naa gị n'iyi maka na ọnwụnwa ga na-abịarụ gị onwe onye ọbụla ọ sọ gị kwụwa aka gị ọtọ n'ụwa ọnwụnwa ga na-abịarụ gị na ife ga na ife ị ga-agba mbọ ka ị ghọta onwe mara chi gị o nwere ike wee na-anụrụ gị ọgụ na-ewechapụrụ gị ụmụ ọnwụnwa ahụ ma ụmụ ọnwụnwa ga na-abịa tinye nkụzi m n'ọrụ laik ya ka ndị na-eso wee fụkwa share ya na ọ maka ọdịnamma gị chee echiche banyere ihe m na-akụzi na ị ma ife dị mma mara ife adịrọ mma na mgbe mgbe mgbe ị ghọtara ihe mgbe ị ghọtara onwe gị ị ga na-aghọta ihe m na-akụzi ọ bụrọ iwu na ị ga-aghọtacha ihe niile m na-akụzi mana ị ghọta onwe gị ị ga-aghọtawa m ọfụma na nkụzi m bụ ịghọta onwe gị daalụ